nke o chiri mazara ejina na ị na-eriju afọ na ị na-eriju afọ tata wee jiri ọyị gị o nwere ọka ọ ra ya wee na-agbarị bọọlụ maka na ọtụtụ n'ime anyị anyị na-eme na anyị bụ nwanne ife ị nọ bụ ịkparị ndị o nwere ọka ọ ra ha maka na i ji nwa obere ego i ji arachapịọm i chefuo na ihe niile nwere oge ka ọ dịrị gị mma tata o nwere ike echi ma ya dị n'arụ gị ọyị gị ahụ ị fụ na ọ dịghọrọ ya mma n'oge ahụ ọ dịrị gị mma o nwere ike echi ọ dịrị ya mma o nwere ike ọ bụrụ na i nyere ya aka mgbe ọ dịrị gị na mma mgbe echi niile ọma ndozi dị gị na mma and ọ dịgoro ya na mma o nyere ya aka ọ nya ka e ji wee sị na ọ bụ aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọọ aka nri mana ụbọchị taa ọ kachasị anyị nwa bụ ndị Igbo kachakwa ndị a niile ma ndị nọ n'ala Igbo ma ndị nọ na mba ofesi o nwerọzi onye onye ọbụla na-achọ ee eh, o jide 1 naira ọ na-achọ ka ka ọyị ya ahụ ejiri ọcha na-akpọrọ isi ala o jizi ọyị ya ahụ ọ na-agbarị bọọlụ na-agwazi ya okwu ka o si wee sọ ya o nwere ikezi o nwezi na ọyị ya ahụ na o nwere nsogbu ọ na-agabiga o nyezi ọyị ya ahụ 100 naira o je kọọrọ ụwa na ọ na-enyekwa ọyị ya ahụ nri ka uche anyị dị ya maka na o nwerọ onye ma echi niile ụwa anụnwa dị omimi ọ bụrụ na ị na-esonyere m ọfụ like ihe m na-akụzi tụsasịkwa nkụzi ma gaa n'ihe ndị mbụ m kụzikwa mbụ na ị ga-amụta ihe gakwa check na YouTube m Meche High Star subscribe ọ ị na-esonyere m ebe a ị ga na-afụ ihe ndị ọzọ niile nke m na-akụzi na-alike ka ndị ọzọ wee nwee ike azụmasụ nye m ego no na-alike ihe m na-akụzi ka ndị na-esonye gị wee na-afụkwa ka ha nwee ike wee na-egekwa na o nwe ndị na-esonyechara gị chọrọ ịna-anụ ụdị okwu a nke nwere ike inyere ha aka ma ghọta onwe ha mana ha afụrọla onye ga-agbaziri ha na ọ bụ ya ka m ji wee wepụta onwe m oke ji wepụta m site n'iru akwụkwọ a wee na-agbazikwara ndị ọzọ ụzọ n'agbanyeghị na ife ọjọọ dị n'iru akwụkwọ a kazi ife ọma maka na o nwezi onye chọrọ ọganiru ibe ya onye bụ onye pụtazie o je form ọ create fake things maka ego bịa na-epost n'iru akwụkwọ ma nke bụ eziokwu ma nke bụ eziokwu ejide because na ọ ihe ndị ọcha kụziri unu o nwerọ onye chọziri ịma onwe ya ịma ebe o si ịma ihe ọ bụ mara amara na ego ị fụ na mmadụ na-akpa a na-akpa akpa bụ ikuku ka ọ bụ o nwere ndị tiri sị na ọ bụrụ onye ọ dịrị mma taa ka ọ na-adịrị mma echi maka ka ị nọ taa o nwere ike ọ bụrụ na ndị ji ndị otu nwanne m nwoke ji ji ndị mmadụ were aracha pịọm ịghọgbu ndị mmadụ ịna ndị mmadụ ife ha n'ike ma ndị a ma valentine ike ma hosmat a na-eche ọgwụ na-anara ndị mmadụ ife ha n'ike ọ bụ na ọdị ndị ahụ ha na-emekwurụkwa na-ahang shoulder ha amarọ maka echi niile i jide ndị mmadụ ị na-ana ha n'iyi i chee na otu a ka ọ ga-adịgide o nwere ike ị pụ outside fụ na ọyị gị nwekwa ka o si wee dụrụ ọyị gị kama ị ga-enyere ya aka ma ọ bụ ọ bụrụ na o nwere ihe ị na-eme iji iji wee na-aracha pịọm ọ kwa na ị ga-agbazikwara ya ka o nwee ike wee ghọta onwe ya o nwezi obere ihe i mere ma ọ bịa na nke gị rie nri i je kọziara ndị ọyị gị na ọ kwa ngị na-azụ onye a n'obodo a o nwere ndị jizie ndị- ma ndị nke nye m 300 je kọrọ ụwa na ọ ba na-enye m nri na mee na agụụ na-agụgbu m even na ofu ofu ọyị mụ mụ na ya dụkwa na mma maka na m na-eri nri na nke ya ana m eje na nke ma a sị ya bịa na nke m ọ naghị ekwe abịa ọ pụzi ọ na-akọrọ ndị mmadụ na ọ ya nwa na-azụ m nri na o nwerọ ihe m bụ mana ọ gwakwa ndị mmadụ mbọsị m bịa sị ya m ka lahụ na nke gị o ji maka agadi nwaanyị agadi nwaanyị ọ napụ ego ka o ji wee chọta nwa ka nwaanyị ji wee chọta ya o ji maka agadi nwaanyị sị m alahụna mụ mụ si na nke o nwekwa ka o si wee dịrị m oge ahụ ọ sị m ọ sị m alahụna na nke and ọ bụrọ na agadi nwaanyị nwa ya alahụ ala n'ọjọ ọsọ ọ bịa kpakọrịta akwa agadi nwaanyị ejebere onwe ya mana o ji maka ya chụpụ m na be ya na ọ na-eme sị na o nwerọ uru m na-abara ya nsụkwana nkwụkwana ya o yatago because ama m afa m amaechi o nwerọ onye ma echi niile na ife dị n'ụwa a ejina maka na i ji na i ji taata na-emegide mmadụ ibe gị ị fụ ka ọ ga-esi wee ebe ọyị nwoke ahụ na-agba mbọ ka ọ ga-esi wee dịrị ya mma i je gbachiwe omeka gị maka ị chọhọ ọganiru ọyị gị nwoke ọ ihe m fụsị na street ife m fụsị n'ihe niile n'ụzọ m ụzọ ndụ m nye m ike ji wee sị m na ife o ji wee mee ka m m gaa ụzọ ihe niile a bụ ka m nwee ike wee ghọta ife na-eme n'ụwa ka m were ya wee kụzielu unu nwa ka unu ghọtakwa ife na-eme na ọ bụrụ onye ahụ onye ahụ ị na-akpọ ọyị gị afụrọ gị n'anya na ife na-emezi n'ụwa taa bụ onye jide ọ chọọ ka ka nwanne ya ghara iji ka ọ bụrụ na onye nwa ka e febe ya e febe ife ndị ọcha kụziri otu unu si efe ndị ọcha na otu a ka onye ọha si wee chọka ka onye na-eso ya ma ọ bụ ka ọ bụ onye nwa ka wee jide ka ndị ọzọ na-efe ya o nwere ka ọ fụzi ebe ọyị ahụ na-achọ na-achọ ma ọ bụ nwanne ya ma ọ bụ ọyị ahụ na-agbazi mbọ inweta ego o je discouragebe ya na ife ọ na-eme adịrọkwa mma na nke a nka ka ọ ghara ịka ya maka ọ chọrọ ihe ọ chọrọ bụ ka ọ na-afụ onye ahụ ka ọ na-ata afụ ka o nwee ike wee na-akọkwa ndị ụwa were afụ onye ahụ na-achụ nwaanyị ma ọ na-agwa ụmụ nwaanyị na ọ bụ onye a na onye a na-azụ onye a n'obodo a na onye a na-azụ onye a n'obodo a na onye a na-enye nni na onye a na-eme nke a nkụzi m taa bụ ka ị mara na o nwerọ ife na-alast forever ọ bụrọ onye ọ dịrị mma taata ka ọ na-adịrị echi na onye nwere ike onye a ị fụ ọ dịrọ mma taata echi niile ọ bụrụ na onye a bụ onye ya-enyere gị aka ka ị mara na ego anyị fụrụ bụ ikuku na o nwekwarọ ife na-alast forever na nke ka nke ka nke na onwe gị marụ na ụwa anyị nọ n'ime ya nwere oge na onye ọbụla nwere oge ife ọma ga-eji wee mee na ndụ ya ọ bụrụ na ị na-agbagheri aka maka na ị fụrụ onye a na ihe na-aga ya ọfụma ihe na-agara ya ọfụma ị sị na onye a emego na ọ treatigo gị bad na i mee nke a nwee ndidi i jere tinye aka n'ọgwụ i je tinye aka n'ọgwụ maka ime nke a ka ị nweta ego ahụ n'ike bụ onwe gị ka ị na-eme onwe gị ka ị na-egbu gbaa nkịtị yọba chi gị mgbe ọ bụla mmadụ pụta mejọọ gị bịa na-etreat gị bad maka na onye na o ji ego ife emeji ekpewere chi gị ejena gwọwa ọgwụ kpewe chi gị yọba ya otu onwe gị maka na echi niile chefuo maka onye ahụ maka na echi niile o nwere ike onye ahụ ga-abịara chigata yọba gị ọ bụrụ onye nwaanyị ọ na-ayọ gị sị gị biko nyere ya aka otu a ka ọ dị na o nwerọ ife na-alast forever tinye nkụzi m n'ọrụ ka o wee dịrị gị na mma nkụzi m taa ife m chọ ka ị mụta na nkụzi m taata bụ na ejina ife ọbụla were eme ọnụ maka na o nwerọ ife na-alast forever na ọ bụrọ onye ọ dịrị mma taata ka ọ na-adịrị mma echi ka anyị mee nwanne onye ọbụla i jigodi nye nwanne gị ọ bụrụ na i ji ejina ya akụsasị ma ọ bụ i nye ya obere ihe ọbụla i nyere mmadụ wee busasị asị na i nyere na i nyere onye a mee nke a mee nke a ihe a abazi uru tupu a malụ ụwa ọ dị gị na ya ka ị ghọta na ụwa dị omimi tụsasịa nkụzi m sonyekwara m na ị ga-amụta ife n'aka m gbaa mbọ tinye ya n'ọrụ